ndị be anyị ekene m ụnụ ọ lọlọ nneka chimezie na-ekwu anyị ka nọkwa n'ọnọdụ igbo ihe m chọrọ iwetara ụnụ n'anyasị a wụ maka insecurity n'ala igbo ajụjụ m na-ajụ wụ enwezikwara ndị igbo nọ na press enwedụkwa ndị igbo wụ media people ndị igbo na-arụ na tv like AIT Arise and the rest of them enwekwa ndị igbo na-arụzi na newspaper outfit kedu ihe kpatara na ọtụtụ ihe ndị na-eme n'ala igbo anaghị eripọt ya achọ iripọt ya ripọt akpọ ya isi n'ala agaghị eripọt ya otu o siri mee even sef o mee ebe ndị ọzọ other regions gị ahụ ka ha na-agba ọsọ na-eripọtụ ka o si eme n'other regions the way eji egbu ndị mmadụ n'ala Igbo egbuo ndị nwe ozu eburu jelie enwe onye na-ajụ ese just sọsọ ndị na-emedụ na a na-anụta ihe anụ ihe na-eme n'ala igbo anụ bụ ndị ndị social media and ndị nke ahụ wụ ha bịakwa ha buru propaganda tụkwasị n'elu ị gaghị ama nke bụ eziokwu na nke wụ asị ọkwa taa ka onye igbo si si amerịka lọta ị nọkata ya kupu ee ejikwa egbuo onye a fulani jikwa egbuo ndị a n'ugwuta just like that ị gaghị anụ ya na press ị gaghị anụ ka ị ga-ahụ na asị na ndị polisi na-eme investigation about ndị egburu n'ihe dịka ugwuta maọbụ ndị egburu ebe a o egbuo eburu a na-akọ sometimes ọ dịka ọ bụdị eziokwu mana ọ bụ eziokwu na a na-egbu ndị igbo ka ọkụkọ ihe press ebe press dị mkpa na-akọva wụ na middle belt a na-egbu ndị mmadụ na benue a na-egbu ndị mmadụ na plateau ndị igbo ka m gwakwa unu ihe a wụ jihad ọ kakwu mma na general gowon dị ndụ ihe a na-eme ihe a wụ jihad ebidoro during biafran war a continue on ya in in in in guerrilla style ndị igbo nọkwa na-agbakasị ọnụ na-ede nke na-eme na benue nke na-eme n'ebe a lekwenu benue lee ala igbo egbuchaa ndị benue of course ha surroundụgo ala igbo ụmụnna anyị ndị nọkwa na press ọrụ ya ekekwa ya eke ọ kakwa mma na unu litere kwụsị ịdị na-elegharị anya n'ego unu litere na-eripọtụ ihe na-eme n'ala igbo ka ndị ọzọ si eripọtụ ya after all most of these things ga-apụta na news unu nwere ego na unu agba moto ga cover some news pụtakwanụ ụwa na-anụ ihe na-eme ndị igbo ọkwa taa ka asị na one man si amerịka lọta ịga azụ ala n'owere agbagbuo ya kidnap nwunye ya nwunye ya ha anyị nụkwa na akwụọla ransom ihe niile a bụ ajụjụ ihe anyị na-afind out by by roadside investigations anyị na-eme enwebeghị otu ndị polisi were release a statement on that on that person the worst part mmadụ nwụọ n'ala igbo ndị fulani agbuo mmadụ polisi ama ngadi investigation ada ịga agụgụkwa ndị polisi afilie less concern kedu ndị na-elebada anya na activities of eh, eh, ndị polisi n'ala Igbo kedu ndị na-escrutinize ndị polisi the way ha na-eji akọva death e nwekwara ndị a na-eprosekutu anụbeghị m mgbe a sị gị na enwe onye Fulani a na-eprosekutu na o gburu ndị Igbo ndị Fulani a ọ dịzi invincible ọ ndị fulani anya ndị fulani a na-awagharị n'ọhịa the worst part wụ na ebe ihe a ji ewute m ejidezie ndị fulani a gbuo ha mgbe ahụ ndị polisi elitezie lụwa ọgụ agụrụ m na pepa today na chairman dị in charge of ụzọ ụwanị polisi jikwa eme invite polisi jikwa akọ nka gịnị mere na enwere ndị fulani egburu ihe ndị polisi baptiziri ndị a mere ihe a wụ na ndị a wụ muslim eh, eh, eh, pipụl e jikwa ahụ ozu ha ozu ndị igbo ndị a na-egbu na-adọsasị ndị polisi a ọ na-esokwa eme investigeshọn baa n'ime ọhịa mee ndị fulani arrest ndị fulani a ha zoro ezo ọ bụrụ na ndị a nwere ike na-aklampụ on ipop onye nwatakịrị okorobịa a hụrụ wụ onye igbo e were ya ọ wụọla ipop why not ndị fulani a na-achụgharị nnama na-aga a na-ejide ha are they not fulanis ee gịnị wụdị ihe nke a ọwụdụ mgbe aghọgide aghụghọ aghọgide aghụghọ agbukpọ anyị anyị ga-ebilite egbuo atọwa na-etichi ụmụnne anyị ndị nọchi obodo oyibo ụjọ maka ịlọtanụ ndị igbo nọ na press ununwa ka m na-akọl out this time around ọ wụ ununwa ga-eteki it upon yourself na-agba mbọ na-eripọtụ ihe na-eme n'ala igbo ka ndị otu a ndị ndị amerịka na-agụ na enwere e, e, e, religious cleansing na north ka ha so mata na enwere ya n'ala igbo ọ because of unu adị rịpọt ihe ndị a mee na ada anụ olu nke anyị otu a ka anyị ga-anọkwa ndị were aghụghọ aghụghọ aghụghọ aghụghọ gbukpuo anyị mgbe ahụ ntị anụ anyị ihe ọkọ ha na m n'ọnụ n'anya saa onye ọbụla na-etinye aka na mmiri dọkwa na-ejidọrọ nwa nkịta